Takulandirani pa peji yathu ya Tikambe za Thanzi yomwe timakamba zinthu zosiyanasiyana zokhudza ndi umoyo wanu. Tsiku la lero tiyambapo mtunda ofotokozerana za gasi. Mutu umenewu unapemphedwa ndi anthu ambiri ndipo umafotokozeredwa m'njira zosiyanasiyana. Masiku angapo apitawo tinafunsa anthu kuti kodi akamati akumva gasi amakhala akumva chani kapena kuti pamene adokotala amawauza zoti muli ndi gasi anali akumva chani. Ndipo tinayankhidwa ma ansala osiyana siyana. Ma ansala ena anali ofanirako koma ena anali osiyana kwambiri. Ndiye tifuna tifotokozerane za gasi kuti kuyambira lero tikhale pa tsamba limodzi pa nkhani imeneyi ya gasi. Koma monga mwa nthawi zonse timayamba tafotokozerana za dongosolo la mthupi lomwe limakhuza matenda amenewo. Ndipo dongosolo limeneli ndi la kagayidwe ka chakudya kapena kuti digestive system. Koma tisanafike kumeneko. tiri tingomasulirapo kuti gasi ndi mpweya ndiye gasi amene tikukamba ife ndi mpweya omwe umapezeka njira yathu ya chakudya njira yathu ya chakudya ili ngati paipi kapena kuti chubu yayitali yotsegula konsekonse mbali ina kukamwa komwe timadyera ndipo mbali ina kotulutsira chimbuzi kugaya chakudya kapena kuti digestion imayamba mkamwa potafuna ndi mano komanso mkamwa muli malovu Ndipo m'malovumo mumakhala timichere kapena kuti timakemikozi tomwe timathandiza kusungunula zakudya. Tikatafunatafuna timameza chakudya chija ndipo pomeza chakudya chija pakhosi, paipi ya mpweya yopita kumapapo imatseka chitseko chake kuti tisatsamwe. Kenako chakudya chija chimayenda mu paipi ya zakudya yomwe imalumikizana ndi chifu chathu kapena kuti stomach mchizungu. Chikamayenda mpaipi imeneyi chakudya suti chimakhala ngati kuti chikutsetsereka pa nsese iyayi kapena kuti kugweramo kuti chubwi mkati muja iyayi pali ndi mayendedwe ake. Mayendedwe amenewa pa chizungu amatchedwa kuti peristalsis. Anthu amene timadziwa kusoka tikakhala kuti tili ndi lastic yemwe tifuna timuyike mwachisanzo mchiuno Timamulowetsa nkumukoka pang'ono kukhala ngati tikumulowesanso mkati ndikuzamukokanso pang'ono manja angawa akhale chubu chija. Chubu chija chimakhala chikumayenda ndithu chonchi kuyendesa zakudya zija kuti chakudya chija chipite pansi. Mayendedwe amenewa sathera pachifu paja iyayi. Chakudya chikamayenda mmatumbo monse mpakana kuchimbudzi matumbo aja amakhala ndithu akuyendesa chakudya chonchi. kwa anthu amene mwina chifukwa cha njala kaya matenda awonda kwambiri mukamayang'ana pamimba pawo pamaoneka ngati pakuyendayenda chinthu amakhala ali matumbo kuyendesa chakudya pa boda pa paipi ija yayamba pakhosi paja ndi chifu pali mnofu wokhuthala yomwe imakhala ngati chilabala chachikulu chomwe chimapangisa kuti zakudya zikalowa m'mimba muchifu mwathu muja chilabala chimenechi chimakhala ngati chikutseka khomo la chifu lija kuti zakudya zisabwerere kukhosi Tafikano mu chifu chathu. Mu chifu chathu muli asidi wambiri ndi wamphamvu kwambiri okuti atha kusungunula olo chitsulo ndithu. Asidi ameneyi ndi amene amathandiza kuchigayanso, kuchinyenyanyenyanso, kuchisungunulanso chakudya chija bwino komanso kupha tizilombo. Anthu ambirife timadya zakudya osasamba m'manja n'kumadabwa kuti, Ih, kodi ine sindidwala chifukwa chiyani? Ndi chifukwa chokuti asidi amene ali m'mimba mwanu muja amapha ndithu tizilombo tambiri tina timatha kupitirira ndithu nkutidwalitsa koma tambiri timaphedwa ndi asidi ameneyi wa m'mimba mwathu ngakhale asidi ameneyi ali wamphamvu ndipo amatha kunyenya chakudya chomwe chalowa m'mimba mwathu sanyenya chifu chathucho chifukwa chokuti chifu chathu chinazungulidwa ndi zinthu zina zokhala ngati zimaminamamina zokhuthala zimapangitsa kuti asidi asalowerere kwambiri pa chifu chathu nkuchinyenya chikachoka m'mimba mwathu mu stomach chakudya chija chimalowa mu thumbo laling'ono thumbo limeneli ndi lalitali pafupi 6 meters ndipo limakwana bwinobwino m'mimba mwathu chifukwa choti linakulunganakulungana bwinobwino Mmenemu ndi mmene chakudya chimayambano kulowa m'magazi mwathu kuti chipangidwe distribute kapena kuti chigawidwe m'thupi mwathu monse. Ndipo kwa anthu amene mumatsatira page ino, mukudziwa mtundu wa magazi omwe amanyamula chakudya chimenechi. Ndipo kuti chimakhala chikupita kwa anyamata a m'thupi mwathu kapena kuti ma cells a m'thupi mwathu. Ndikambeponso za ziwalo ziwiri, chiwindi chomwe chimathandiza kupanga mankhwala omwe amasungunula kapena kuti amapanga digest zinthu zamafuta kapena kuti ma fats ndi pancreas amene mukudziwa chichewa cha pancreas chonde ndiuzeni pa comment mu pancreas nayonso imatulutsa mankhwala ena omwe amathandiza kusungunula kapena kuti kupanga digest chakudya china m'matumbo amenewa ang'ono zakudya zija zikalowano m'magazi mu thumbo laling'ono zija zotsalirazo zimalowano mu thumbo lalikulu Thumbo lalikulu, large intestine, limene limayamwa madzi kapena kuti limatenga madzi amene atsalira mu zakudya zathu zija. Likayamwa madzi aja, zotsalira zija ndi zomweno timazinena kuti chimbudzi ndipo zimasungidwa kumapeto kwenikweni kwa thumbo lalikulu lija kudikira kuti ife tipambuke. Apo tamva mmene chakudya chimagayidwira m'thupi. Tsopano gasi kapena kuti mpweya umenewu umachokera kuti? Munjira yathu ya chakudya kuyambira kukamwa mpakana kumapeto, sizachilendo kukhala mpweya chifukwa choti tikamadya kaya tikamatafuna timatsegula kamwa ndipo tikatsegula kamwa mpweya uja timakhala tikuumeza limodzi ndi chakudya chija ndipo chakudya chija chikamatsika m'thupi mwathu, Mpweya umakhala ukutsitsika limodzi ndi chakudya chija. Mpweya wina mumaugeya, mpweya wina mumaukankha limodzi ndi chakudya ndipo umakafika m'matumbo mwanu. Ndiye ndisanapitirire, ndinene ichi, Pali mitundu iwiri ya gasi yomwe imapezeka m'njira yathu ya chakudya. Mpweya wina womwe taunena timaumeza nawo limodzi ndi chakudya. Ndiye pali gasi wina kapena kuti mpweya wina womwe umapangidwa m'mimba mwathu.